nke onye chiri nya zere ọdịnala nke taa bụ ife onye metere ọ bụrụ na ị na-ege okwu m biko gbaa mbọ tinye ya n'ọrụ na maka na mma gị ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ gaa gee ihe ndị m kụziri na mbụ na ị ga-amụta ihe na ya like ya share kwa ọ bụrụ na ị na- na-egekwa okwu m ị nọkatakwa gachighaakwa n'ihe ndị ahụ m kụziri gekwa ya ọzọ na ị ga-amụtakwa ihe karị nke ahụ ị mụtavu na mbụ maka na ihe dị n'ụwa na ọ bụ na ị ga-abụ o nwere onye ọbụna gị nwa na-ele m anya o nwere oge a ga-abịa ị gụcha akwụkwọ o nwere ike after some days ị gachighakwa gụọ akwụkwọ ahụ ọzọ ị fụ na nghọta nke ị ghọta n'oge ahụ na mgbe ị ghọta mgbe izi ị gụrụ ya na ọ ga-adụkwa iche na ị ga-aghọta mmụọ na ada aghọta ihe ihe niile ofu oge nkụzi m taa bụ ihe onye metere nke bụ nsọ ala iwu na-achị ụwa a maka ka m na-akụziri unu bụ onwe m ka m na-enyere aka ma m na-enweta ihe ma m adịghị enweta ihe ọrụ Okike ziri m ka m na-arụ and otu a ka ọ dụ gịwa na-ele m anya na anyị niile nọ n'ụwa nwere ọrụ anyị na-arụ na o nwere ndị na-ege okwu m na-afụ ị pụ ị na-akọkwa na m na-akọgheri akọgheri achọrọ m ịma maka na ọbụla ngụma na m na-akọgheri akọgheri na ana m akọta or m na-akọgheri akọgheri o nweghị onye ọ gbasara maka na o nweghị onye ziri m ọrụ m na-arụ o nwekwanụ onye ziri m nkụzi m na-akụzi na Okike ọ mmụọ na-ezi m ihe m na-akụzi na ihe ị na-akọ na mmadụ kịta na otu ahụ i si wee kwu ya ka ọ ga-esi wee nachighatara gị i nwere ike ịfụ ka ị na-ebido na-akọ ihe a ị na-afụ ihe niile ana-ayasasị n'ụzọ ndụ gị i chefuo ihe ị kọrọ na ya ka e ji ekwu na ihe onye metara o were isi ya buru na o nwere mmadụ ada agbanarị ihe ọbụla ọrụ ọbụla mmadụ na-arụ ọ bụ n'okwu ọnụ ọ bụrụ na ị chọọ ịrụ n'ụzọ dị mma na akpa gị ị chọọ ịrụ na nke ọjọọ na akpa gị na ọ ka e ji na-akpachapụ anya ihe ọbụla anyị na-eme ọ ka e ji awụ otu nna na ada amacha ife amacha adịrọ m perfect otu a si akụziri unu n'oke si wee m na-akụzi ana m egekwa okwu na-amụtakwa ihe na ya na-agbakwa mbọ na-enyekwa na-enyekwara onwe m aka ka anyị si wee kwuo na ihe niile na-akụzi onwere nke m mụrụ amụ n'otu oke si wee chọọ ka anyị si wee na-eme ana m anọ otu bido n'isi na-ege okwu m na-ege nkụzi m mgbe ụfọdụ na-ajụ ọ mụwa na-ekwu okwu a mụtakwa ihe na ya na-agbakwa mbọ nke onwe m maka na okukafụgo ka anyị si wee na-eme wee were wee na-agwazi unu maka na ọrụ ife m ketara wee bịa ụwa ife iyi ụwa m ife m ṅụrụ iyi wee pụta ụwa onye bụ onye ọbụla na-eme m ife bụ onwe ya ka ọ na-eme maka ihe ọbụla ị na-echere m bụ ngịwa ka ị na-eche icheru m ọnwụ ị ga-anwụ icheru m ka ihe m na-akụzi ghara ịga aga ada agba Chukwu mgba onwe gị ka ị na-eme na oge ga-ekwu ka ị mara na onwerọ ihe ọbụla mere n'ụwa mmadụ agaghị ata afụfụ ya maka ọ bụrụ na ibu n'obi na ọ ga-abịa imechisi ife ọjọọ na ife ọbụla imechara na ị ga-eje yọọ mgbaghara mgbaghara dị ọkwa ọ bụ onwe gị ka ị na-edeceive na mgbe ibido taa ghọta na na ife ime na ị ga-ata afụfụ ya uche gị ga-akpakọ ọnụ ọ bụrụ na ị chọọ ibido ghọtawa onwe gị this is the key to start buru ụzọ mara na ihe ọbụla ị metere na ị ga-ata afụfụ ya ibido yọba chi gị oge ọbụla otu isi ekpe ekpere na biko na nyere gị aka na ị chọrọ ịma onwe gị na ị chọrọ ịghọta onwe gị isi otu a kpebe ị sị chi gị na ịma na yes ee na ị kwenyere na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa your guardian angel and na ị kwenyekwara na ọ na-anụ onu gị na biko na nyere gị aka na ọ ka wee mụ ife na-eme na ndụ gị ịmazi otu ihe ọbụla ị ga na-ayọ buru ụzọ kwenyegodu na o nwe mmụọ so gị wee bịa ụwa ọ bụrụ na nzu ka ịma ka esi e-use ọ bụrụ ọjị maka na iji nzu ma ọ bụ ọjị wee kpee ekpere apụta ha apụtaghị na ị na-agwọ ọgwụ n'omenanị Igbo ọ wụ na kandụl ọ ndị ọcha wepụta kandụl and ịbịakwa na kandụl ahụ ịfụ omenanị Igbo dịkwa na ya nụ abịa na kandụl ọkụ ahụ ịfụrụ na-enwu ka ịmụnye ọkụ na kandụl bụ Eke mmiri ahụ ị na-afụ ọ na-enwu ọ na-agụsị ọ mmiri ka ọ wụ bụrụ oye ọkụ ahụ na-enwunu ị na-afụ ikuku a na-afụ na ya nụ ọ nkwọ ka ọ bụ na ana ahụ ị na-edo ebe ahụ i dowe kandụl ahụ o wee kwụrụ akwụrụ ana ka ọ wụ afọ ka ị fụ na ihe ni- ife naanọ ahụ dị na ana igbo jikọkwara kandụl ahụ otu anyị esi wewekwa nzu wee ka eke oye afọ nkwọ kachie ya na otu nghọta ahụ si wee dị so ihe ọbụla ị na-eme ka ị mara na n'otu i si wee na nghọta gị iji ọjị ị na-afụ ọjị ọjị agba ịnọ ma ọ gba ise ife ndị a niile na ọ omenala ndị mana ha ncha niile bụ ofu ihe na ọ na nghọta nke gị ka ị mara na ihe ọbụla na ọ ihe onye kpọrọ nkịta ya bụ ya ka ọ ga-aza na ife na-akọntrolu ihe niile bụ obi gị na akọ gị o wee jikọọ ọnụ nọ mgbe ị na-ekpe ya ọ chi gị na-enyere gị aka maka na ụka meru ọgba aghara dị mgbagwoju anya dị o mee na anyị adị aghọtazi onwe anyị mana omenala nke ndị anyị ahụ ife anyị nwa bụ ife ụfọdụ ndị na outside ji wee na-eyuzu kandụl ọ dịkwa mma iji kandụl na iji nzu dịkwa mma ma mostly ife ndị na outside ji wee na-eyuzu kandụl ahụ were eme bụ na because na ama enwetenwu nzu ma ọ bụ ọjị otu o si wee dị n'ala Igbo mana nke anyị bụ the origin i were ọjị kpọkuo mmụọ ọ zaa gị ozugbo ozugbo ma ndị ọcha bụ kandụl maka nke ihe a ama emenwu na ana be ha ka ị ghọta na ihe dị n'ụwa a o nwe onye macha ihe n'ụwa ka ị were ị ghara iji ọnụ gị wee kwutere onwe gị ma ọ meta ife ma ọ kwute ma ọ bụ echiche gị mere gị ihe ị ga-ata ahụfụ ya mmụ na onwe m adịghị m perfect na aka m ji wee na akwụkwọ mbọ nye m chi m ji wee na-enyere m aka tinye nkụzi m n'ọrụ ọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m like ya share ya na ọ dị ewepụ ego ka ị ghọta na ọ bụ ihe onye metara ka ọ ga-eji isi wee buru